Hi, welcome. It's an if YouTube channel here. malipoti akusonyeza kuti anthu kuderaku akusowa chakudya ndipo akumapita m'minda yomwe ili m'madzi okhaokha ndi kumakasaka mango zomwe zikuwayika pa chiopsezo chogwidwa ndi ng'ona ine dzina langa ndine jusa lifsoni ndimakhala m'mudzi mwa mulenza TA Ngabu boma la Chikwawa akuti mudakumana ndi ngozi ya ng'ona chidachitika ndi chani pa tsiku limeneli munkakatani tatilongosoleni zimene zinachitika mu nthawi iyi ndinali ndi ulendo wokatchola mango ndinso pa ulendowo tinali anthu okwana 4 pamene ndapita katchola mango choncho ndi zinthu zonena kuti aliyense akafika kumadziko amakatchola mtengo umene akufuna pamene ndikulowera mtengo wanga ndikatchole mango anzanga nawonso adalowera mitengo yosiyanasiyana choncho ndinamaliza kutchicha mango zija iyi inali nthawi tsopano kuti nditole mango zanga pamene ndikutola mango ndi pamenenso padatulukira chilombo kudzandigwira pa ntchafu kenako ndidayesera zimphamvu zanga ndinathawa malo amenewo inandithamangisanso kudzagwira mwendo ndi pamene anzanga anamva kuti uku nzathu wagwidwa ndi chilombo pamene abwera adzanditeteza chilombocho chinathawa e, ndi mnthawi imene anzanga ananinyamula kunditengera m'mudzi muno mwa Kanchira TA N'gabu boma la Chikwawa pamene ananditenga m'mudzi muno kupita naye ku chipatala cha N'gabu Rural Hospital pamenepo adokotala sanachedwe ananditengeranso chipatala cha ku Chikwawa kumeneko ndathandizidwa pafupifupi 3 months pamene adzanditulutsa kuti basi mwapezako bwino mukhoza kakhala ku nyumba e, ndibe ndakhala ndikuvutika nayo bala nthawi yayitali kenako zitafikanso libala jama apezeke kukulakulabe ananditengeranso ku chipatala chomwe cha Chikwawa ndimene ndinathandizika kachiwiriko etu mukandifunsa nkhani yanga mwanena kuti mumakatchola mango kodi mango mumatchola pati kuti pakapezeke kuti pabwera ng'ona tikudziwa ng'ona imapezeka m'madzi ngakhalebe kuti nthawi zinanso imafika kumtunda mitengo imeneyi i- ikupezeka kuti ya mitengo mukandifunsa kuti ndinakatchola pati kuchokera chaka cha 2022 kufikira no pano pa 2024 Kwathu kuno kwakhala kuli manamondwe osiyana-siyana amene amachitika. Choncho m'malo monse mene timakapezamo zofuna zathu ngati zokolola, zipeza zokolola kunalibe and timayendera mmango nde mitengo imakhalanso mmadimba momwemo mmene mmapezeka chimanga mnthawi imene tikakolola chifukwa chosakolola. Choncho tidapita kathyola mango mmalo mmene ife timalimamo koma mudali madzi okhaokha nde timatchola mangozo mmadzi mmenemo. mango zikagwa pansi timazitola mmadzimo madzi amapezeka ochokera mmaondo mpakana kufika mchiuno madziwo ndi awa anali ochuluka ofikira mchiuno pamene tikutola ndipamene zidachitika zinthuzo mukatifunsa kuti mango amapezeka pantunda ndi zoona koma chifukwa cha manamondwe amene akhala akubwera bwerawa mmaminda mwathu monse mudadzaza madzi kufikiranso chaka chino cha 2024 pamene tidaona madzi owonjezereka kuti akuchokeranso sitikudziwako. ndi mmene mwanenera kuti mmakathyola mango mangowo anali oti mmachitira bizinesi kapena kungodya mmapanga bwanji mango kutengera ndi mmene zaka zathu zili timangotenga mango aja tizadye zithandize ana pakhomo ngakhalenso achikalamba amene timakhala nawo timakatchula mango zija kudzaphika potero basi tidye pa nyumba paja timapezako mgonero kuchokera ku mangozo tilibe chakudya chilichonse chabwino ndiye tifuna tidziwe kuti kodi nthawi imene munali mumtengo kuthyolathyola mango onse nkufika kuti mukutsika kufika pansi kukumana na chilombo tifuna mutitengere ndondomeko ya mmene zinayendera pamenepapa kuti munanenanso kuti muna- munayesa mphamvu zanu kuti mpaka muti kuzipulumutsa munapanga motani chi- munalimbana nacho motani chi- chi- chilombochi tatiuzani mbali imeneyi Ah, mbali mmene timakathyola mangomo ndinathyola bwinobwino mmene ndafotokozera potsika ndatsikanso bwinobwino pamene ndikutolera mango zija tsopano ndikuyika kulongeza mu choyikiramo changa zidapezeka kuti chinthu chija changovumbuluka chifukwa mma- ndi mmadzi ndithu mmakhalanso tchire dumvu ndi tchire ina ndimapeza chomwe chikuvumbuluka kuchokera ku tchire kuja kundithamangitsa tsopano ineyo ndi pamene chimadzagwira cha apa palinso malo ena ovulala amene kenako pamene paja ndayesanso kulimbana nacho nacho ndo- ndekha ndiye pamene ndikuthawa muja ndi mmene ndapezeka chilombo chikundithamangitsa kudzagwira mwendo unawo ndi omwe munaona lero Mhm. nde chakugwirani mtiyerekeze kuti chinakugwirani mwendo koyamba mudakuwa bwanji zidakhala bwanji kuti mpakana chikusiyeni mupulumuke muthamange kenakonso chikugwireni munapanga bwanji ya madziwo ndafotokoza kale kuti amakhala olekera mbondo ena mchiuno madzi anali amchiuno pamene chimandigwira poyamba apapa ndidakangana nacho chifukwa chikagwira chinthu chija eti chimagwira kenako chimayamba kumvetsera kuti ndagwira ine munthu kapena chimtengo pamene chandigwirapo ine modzidzimuka ndidachita zimphamvu nkuthawa moti anang'ambapo ndithu pamenepapo pamene ndikuthawa anzanga aja pamene ndimakuwa tsopano chilombo chikundigwira anzanga aja anayamba tsopano kuthamanga mmalo omwe iwo anali eti kuchoka kumtengo kwina amene alinso mtengo wina kudzandipeza mmene ine ndili Ndi- ndinangoyima pamenepo tsopano anzanga aja adatenga chimtengo kuchitosa mkamwa muja tsopano pamene paja ndapeza mphamvu owo anthu alipo kudzuka nkuthawa chidandisiyira ndavulala pamenepo mango aja munatenganso Ah, mango ajatu kunyumba kudali chinjala sindinatengenso mango aja anzanganso awo anasiya idali ntchito tsopano yolimbana kuti atenge ine kuchokera kumalo kudzafika m'mudzi mwathu inuyo mukhulupirira kuti zomwe zinachitikazi ndi zinthu zoti basi zimayenera kuchitika kapena munaganizanso munjira mwina kuti ah, alipo muno andichita chipongwe malinga ndi umunthu anthu ena amatha kumaganiza choncho maganizo oti analipodi kunena kuti mwina make nkutheka kuti anthu ena andichita chiwembu komanso polingalira bwino kuona kuti palibe nchifukwa chimene anthu angandichitire chiwembu chija koma chifukwa kuti madzi akakhala ali mmudzi kapena adera madzimo mmakhala zilombo zosiyanasiyana ndi chifukwa chake ndidaganizanso mobweramo kuti ayi si munthu odapanga izi ayi komano ndi mmene zinakhalira popeza dziko lathu ndi madzi tingatani chinthu chinatuluka mmadzi sitingaloze zala munthu inechi kufikira tsiku lalero mmati mukaona uh, madzi akubwera chonchi mmene zikukhalira kuti madzi mwina kuno sikunagwe mvula koma madzi ena akuchokera kwina mmakhala ndi mantha otani kapena chikumbumtima chotani malingana ndi kuti munakumana ndi ngozi ngati imene bwana ndine kuti ndikamaona madzi ngati awa kwa ine ndimakhala motani ndingayankhe kuti ndimakhala munthu oopa kuti ndingapite bwanji mmadzi popeza muli chirombo komano kutengera ndi kuti palibe kuchitira mwina ifeyo tikudya kutengera kuti mango zomwezo mchiremo timapitabe potengeranso mawu aja onena kuti munthu ngati agwa mgalimoto apanga ngozi koma ulendo munthu sanasiye kuyenda amayendabe kupita kudera lina amakakweranso galimoto yomwe ija ndi kutengeranso kuti kwathu uno kuli njala palibe china chichonse chimene tikachite kapena palibe misampha inanso imene tikakapezere zofuna zathu timaona ngati bola uko tikapita kukapeza mangochi panopa ndithu timapitabe katenga mangochi poti palibe chichonse chimene tikatuluka tatiuzani kuti zikukhala bo- motani kuti muzipitabe kodi kunoko kuli njala kufikira kuti muzinanso kuti mukumapitabe ngakhale kuti pamakhalanso ziopsezo zopseza zochuluka koma kuno kuli njala yosanena ndisanene mudzi wokha uno yayi njala ili chikwawa yonse uno sindidziwa maboma ena ndiye ngabo ndi mafumu ozungulira anthu ife tili pa njala yadzaoneni moti pano sitikudya mokwanira and chakudya chathu tichipezanso tikatenga madengu katchola mango zomwe zija zatswayise and chifukwa ichi ndikunena kuti no sitikopanso kupita m'madzi ngakhale chilombo chidativulaza tikupitabe moti lero lero mmamaku tidali komweko kukasaka mango kuti ife tidye pa nyumba kodi mangowa mu- mukawabweresamo mmapanga motani kuti adyeke bwinobwino nanga munthu ungadye mango ambirimbiri mpaka kukhuta mmapanga motani tili ndi njira zimene timakonzera mango zathu kuti tizidye njira yoyamba tafika nazo mango zija timasenda kenako ana aziike mumtondo azisinje ngati uli mchere tiponyemo ndiye ana azidya uku tikupanga zimenezo makolo tsopano amakhala ali bize kutenga mapoto kutereka mango zija ziphike zipye timadya ngati phala ndi tikukhuthula mango zija kumadya ndiye madyedwe athu akuno tili pa nkhani ya kuti kuno kumabwera madzi osefukira nthawi ndi nthawi pena yang'amba akuti ndi kusintha kwa nyengo Kwanyengo. inuyo mukuona kuti anthu akuno angathandizidwe motani mutati mutumize kuti mawu amene akupita kubomako angathandizidwe motani Ah, kukonda kwa ine chifukwa nyengo yasintha tilibe zokolola zilizonse palibenso chithandizo china choposera chakudya kuti chiyenere kufika kumalo apo ngati boma kaya ni mabungwe amene angathe kutenga mbali pa ng'amba imene ife tili nayo tidakakonda iwowo atikwanise mavuto athu chifukwa ife ndife anthu a boma lino la malawi kapenanso a dziko lino and mabungwe ochokera kutali kulikonse adakatithandiza chokudya monga chimanga ndi chimene chikufunika kwambiri kwathu kuno chifukwa tikapeza chimanga tiyesayesa mnjira zina kuti tipeze tindiwo tati tidye koma tilibenso msampha ulionse umene tikakwanise kukagula chimanga ni mango zokha zimene zikutipangira kuti m'manyumba athu tikathe kudya endinso mwezi uno ukamatha mwezi wamawa mango zonse kukhala kulibe ngati mukuzidziwa nyika ndi zimenenso timakafula m'madzi momwe muja kuti ife tithe kuthandizikira kukudya zikatha mango zimakayang'ana nyika ndi tilibe chichonse chimene tikathe kadya kumudzi kwathu ndi zikupitirirabe kuti mumapitanso m'madzi momuja nyika zimapezekanso m'madzi koma m'madzi momunena kuti muli zirombo zoopsa kwambiri Eh, madzi nde nde pamene watitani iwe sinanga mukupitabe m'madzimo komanso m'madzimonso muli ng'onanso m'madzi muli ng'ona njoka zikuluzikulu mumapezekanso zina zoononga eti komano tili still kupitirizabe m'madzi mu chifukwa tilibe njira iliyonse tingapite olo ntchito zimene kwathu kuno ndi ubulutu tinawo tilibe ntchito anthu ambiri akuno timangokhalira basi m'maganyu ndeno ndi kubwera kwa madziku m'minda sitikupitanso kagwira ganyu m'minda mwathu zokolola sizikutuluka chifukwa kuti muli madzi okhaokha sitingathe kalimamo mmene tikanena kuti tilibe chilichonse chochita kuti chingatithandize kuposera mango zimenezi ende mango zikatha tili pa mavuto akulu chifukwa mango zobola mumakhala madzi olekeza mchiuno manyikazo timapita mmadzi olekeza umu kukayesa gwera azimayi azibambo tonse kagwerera nyika zimenezo kazifula kena kuti tizidya ndimafuna ndidziwe kuti kodi nthawi imene ngozi inachitika banja lako linavutika bwanji mu nthawi imene banja langa linali m'masautso akulu ndipo chokudya ana anga amayenda kupemphetsa mwa azigogo iwonso sangathe kuwathandiza kwenikweni komano takhalabe moyo umene wovutikawo endino kufikira lero lino anthu amavutika amapabola chifukwa tapezako bola koma ndikupita kasakabe mango zomwe zija kuti anthu akwanise kudya koma akhala akuyenda moyo wovutika banja langa lonse mu nthawi imene umadwala si unati unapita ku chipatala unakhalako nthawi eya ndakhala kwa miyezi itatu chimachitika ndi chani nthawi imene kutengera ku banja langa kapena kwa ine kumeneko nyumba yakusowa tsopano banja langa lonse linatengedwa kukhala m'manja mwa mpingo wakwathu ndi umene umakwanisa kuthandiza mwa apo ndi apo koma mwanjabe movutika eti inenso abale anga adayesetsa kuthan- kundithandiza koma ndikusowa komweko sindinathe kupeza chithandizo cha msanga amangopezeka ali kumeneko kenako ndikapemphetse chokudya chomwe anthu amene ali kuchipatala konko amapeza chokudya mnjira imeneyo mkazi ndi ana anga adali kutengedwa mbali ya kumpingo wakwathu pa nkhani ya ngozi inu munachita ngozi ng'ona inakugwirani kuvulazani koma sinakupheni kunoko aliponso wina kuti ng'ona mpaka inamupha basi ee tili naye chinachitika ndi chani mimi nkhani ndi yomweyi yosakayi mu nthawi iyi munthu iyi tinene kuti no idali yokasaka nyika si mangonso yayi paja tangonena mango koma ni nyika ndithu amakasaka nyika ng'ona imene idamgwiriratu kugwira kupita nayo saonekanso idangooneka ndi khoni yokhayo ya katundu wake ndakupitiratu kompyuta osadziwikanso pakana pano timamulira chifukwa taluza munthu ni njala imene yakusintha kwa nyengo kwadzako tikutaya miyoyo yambirimbiri endinso siyokhayo winanso wapangidwanso zomwezo mkatera ena anali bizi okasaka nyika zomwezi mu nthawi ya dzinja imene yadutsa ija imene mvula ikugwa ali kosaka nyika yomweyo kudapezeka anthu apitiratu ni madzi chifukwa ni madzi amabwera kumene dera lililonse limakhala ndi phungu makhansala mawu anu kwa anthu amenewo akhale kuti chani mawu anga kwa aphungu akhansala ndi boma ngakhalenso mabungwe yanga ndi pempho pemphera letu boma yonse ino ya Chikwawa makamaka kwathu kuno kuno kwa TA Ngabu gulupu Kumwembe laundi imeneyi imene yalaunda lwa shi- i- mtsinje wa shire tili pa mavuto akulu tithandizeni zosowa zathu ifeyo ndife anthu a boma lino la malawi and chilichonse chathu timapanga cha Malawi msonkho wathu timalipira ku Malawi ife tikupempha mutithandize chokudya ndithu tilovutika kuno ndiye kutsatira ngozi imene inakuchitikirani ndiye kuti zimakhala bwanji simumakhala ndi mwina nthawi ina vuto ndi pamene munavulala vuto ilipo yayikulu kwambiri ndipo ndikadakondanso mabungwe amene anditenge chifukwa ndi mwendo umenewu ndithu olo maganyu apezeke kutali sinimatha kasaka nawo kutali madzibo ndimapitirabe kunena kuti nanga nditani mayendedwe anga mwinanso mukutha kuona ndi ovuta sindingathenso kupita mtunda wautali etu kasakidwe anga nkovuta andithandize pali inepa ndili munthu olumala chifukwa koma nanga mfumu yakuderaku ikuti chani pa nkhaniyi Ah, ine dzina langa ndine joseph yona m'mudzi uno wa Kamoka. Chimene chinachitika ndi choti ananyamuka kupita akatchole mango. Mkati motchola momwemo kunapezeka zoti ng'ona osadziwa kuti ili pafupi ya analuma ng'ona. Ataluma ndiye chifukwa choti anali ndi anzawo oti ana ankapita nawo kukatchola nawo mango ndimene adateteza Choyambirira asanafike powatetezapo kunapezeka kuti ng'ona uja ataluma pa ntchafupa kenaka analimba anapanga zimphamvu mwa iwo okha anayesetsa kusomphola ng'ona uja analeka kenaka kuti athawe ng'ona uja ananumphanso kuluma pa mwendo ndiye chifukwa choti anzawo anali pafupi anateteza pakana ndithu nkupulumuka kenaka ndikutengedwa kupita ku chipatala ku Nchalo ku senti kuchoka ku senti ku chikwawa ndimene adapeza